Saol Mhadaidh Bháin. Teach na Madaidh. Teach na Madaidh. Ah, cad é mar atá tú, a chara. Bhuel, tá mé go maith. Tá mé scriosta. Tá mé scriosta ach tá mé go maith. Tháinig codladh. Go dtéann an tír ar aer go bhfuil tú scriosta. Bhí mé ag obair iontach crua. Ag obair iontach crua. Sin a dúirt sí, aye. Bhuel, tá, tá, tá nuacht mhór againn do na héisteoirí. Liam, cad é sin? Níl mise ag déanamh meascadh. Níl, cá bhfuil muid anseo leis na, leis na cnoic? Ar ár gcúl agus na caoirigh. Mo chomharsan. Fluffy and smelly. Tá Liam ina chónaí i measc na gcaoirigh anois. Yep, i measc na gcaoirigh agus i measc na gcnoc agus cibé cibé eile GCs atá ann. Táimid anseo i nGleann

So go dtí a go. Who moves to Arranmore? Sin an cheist. Cuid mhór, cuid mhór daoine aisteach actually. Ag bogadh go Tír Chonaill. An áit is fearr ar an domhan, Tír Chonaill. Tír Chonaill abú. So um, sin an, sin an craic. Tá muid urraithe anois ag eh, Gaeltacht Thír Chonaill agus tá siad ag íoc dúinn a bheith inár gcónaí sa Ghaeltacht. Sin an obair atá againn anois. Sin é, sin an obair. Ag forbairt teanga leis an phodcast seo. Sin é, sin é go díreach. Bhuel sin an craic. Bhog an bheirt againn go dhá Ghaeltacht difriúil thart fán am céanna. Cineál comhtharlúint. Ach tá sé suimiúil go leor an dóigh a tharla sé. Mí, mí Márta, mise mí, mí Feabhra bhog mise, bhog mise siar. Aye agus, agus thosaigh, tháinig an.

Níor mhaith liom a bheith i dtrioblóid so. Pleanáil teanga. Oh god. We'll just put a wee beep in there. Bhuel, ar scor ar bith, bhí mé bhí mé mo shuí ar an tábla agus bhí mé cineál dubh dóite de na soilsí agus an callán agus achan rud fá Bhaile Átha Cliath.

bhí sé faoi achan rud i mo shaol. Bhí Aye. na Gaeil Óga ar feadh tamall so Yep. so agus bhí mé just ag ag amharc fríd eh Peig agus aye bhí mé ag amharc fríd Peig agus chonaic mé an eh post seo ag dul ar Árainn Mhór Mm. agus bhí sé sílim go bhfaca mé é ar an Aoine agus dúirt mé ah nuair atá nuair atá an deis agam déanfaidh mé seo don chraic agus ansin tháinig mé ar ais agus bhí agus líon mé isteach é fá choinne agus fán am sin bhí na, bhí sé imithe ón, ón Peig is I got a shite, chaill mé é ach, ach fuair mise, bhí mé ag amharc fríd Facebook nó áit inteacht agus chonaic mé an seoladh ríomhphoist so chuir mé, chuir mé chucu iad ar scor ar bith a dúirt mise á amharcfaidh mé air ar na mallaibh é agus ghlac siad leis mar, Tá mé ag déanamh nach raibh mórán daoine eile ag cur iarratais ina choinne. Bhí mise an duine is fearr. Tusa an duine is fearr. So bhí sin, b'é sin mí na Nollag agus ansin shíl mise ah píosa craic atá ann má fhaighim, má fhaighim agallamh beidh mé ag déanamh go maith agus eh i gceann coicís níos moille. Rinn mé an t-agallamh. Is cuimhin liom, an cuimhin leat gur chuir mé scairt ort faoin, bhí orainn ár mbeirt an powerpoint a dhéanamh agus bhí mé ag cur scairte ar Liam ag iarraidh a chomhairle faoin powerpoint lár seachtaine sa gheimhridh agus. Ach ansin d'éirigh liom an post a fháil. Sin i mbéal na Nollag, nach raibh? Béal na Nollag, aye. Béal na Nollag, yeah. Coicís, b'fhéidir seachtain roimh na Nollag. Agus nuair a fuair mise an ofráil bhí mé scanraithe, like, cha raibh fhios agam goidé le déanamh le, fhios agam fuck. Bhí cinneadh, bhí cinneadh le déanamh, oh god. Agus tá's agam go bhfuil fuath againn do na cinntí. Yeah, cinntí, oh god, ag déanamh cinntí, ní.

Dúirt sé liom, Tusa feirmeoir Ciarraí, tusa. Agus sin a bhí ann. Ach bhí orm an cinneadh a ghlacadh. So, smaoitigh mé ar feadh seachtaine agus cha rabh fhios agam. Agus just tá's agat, bhí mé ag déanamh neamhaird de na ríomhphoist. Á, an rabh? Á, bhí an ríomhphost agus ní rabh mé ag iarraidh freagra a thabhairt. Ní rabh mé ag iarraidh, á, tá mé ag iarraidh seachtain eile, bhí mé just ag iarraidh Ó a, sure. Glacfaidh mé seachtain agus ligfidh mé orm ná, ligfidh mé orm féin nach raibh fhios, nach bhfaca mé é ach ansin chuir siad scairt orm agus like ah níl's agam, níl's agam. So sa deireadh tháinig mé ar chuairt chuig an Ollainn cúpla lá i ndiaidh na Nollag. That's right. A Dhia bhí an aimsir millteanach. Aye. Oh. Bhí sé go holc. Ach ar scor ar bith chinn mé an post a ghlacadh. Sin go maith go raibh tú ann ag an t-am den bhliain is measa. Do you know, i mí Eanáir nach raibh? no like ar an ochtú lá is fiche de mí na Nollag. Right aye. I lár nó i lár an gheimhridh. Fuckin hell bhí sé bleak lad. Aye. Bhí muid ar na haillte sin in aice, má, má tá duine agaibh ariamh ar Árainn Mhór in aice an Teach Solais, Mhm. agus cha dtiocfadh leat radharc ar bith a fheiceáil. Jeepers creepers, just scamaill nó? Scamaill agus fearthainn is achan rud mar sin. Yeah. Ach chinn tú glacadh leis an, leis an dúshlán. Yeah, is dóiche, is dóiche nach raibh, nach raibh mé cinnte cé acu é a dhéanamh nó nach raibh but, sílim in amannaí caithfidh tú an eh, caithfidh tú just an cinneadh, caithfidh tú just rudaí a thriail. Aye. Nuair atá deiseanna mar sin agat. Aye, rud éigin difriúil. Rud inteacht difriúil. Agus rud éigin fiúntach. Yeah, agus is dóigh ar chúl m'intinne bhí mé ag smaointiú gur seo rud maith le inse do dhaoine, do dhaoine. Yep. Scéal maith. Scéal maith. Scéal maith. Tá sin ann dó. Is áiteacha iontach suimiúil iad agus agus obair fiú, as I say obair fiúntach like thig leat, tá deis ann rudaí maithe a dhéanamh. Agus má tá tú ag amharc siar i gceann fiche bliana agus deireann tú á, frig, bhí mise i mo chónaí ar an oileán seo ar feadh bliana nó ar feadh cúpla bliana nó bhí mise i mo chónaí ar an. leathinis iargúlta seo ar feadh sé mhí. Cuma leis, tá cuma leis go trí bhliana. Go dtí tú tú ansin cá. Ach yeah sin an sin an próiseas a bhí ann. Tá tá ticéad ag Conan, tá trí mhí déanta ag Conan agus tá ticéad aige chun na hAstráile ag an trí mhí agus one way ticket atá ann so.

get involved with the community I don't know why I'm putting on this voice um no eh bhí mise déanamh meascadh i mí na so caithfidh mé dhul siar cúpla mí um an am ar stop an podchraoladh. aye an am ar an an podchraoladh deireanach a rinne muid bhí mé ar ais i Machaire Rátha i nDoire agus bhí ormsa Cén t-am den bhliain a bhí sin mí na Samhna? aye yeah bhí mise ar tí i litir eh. litir a thabhairt do mo, do mo boss a rá go raibh mé ag iarraidh as an post i Zig ama agus bhí mise ag dul a ghabháil go Bilbao ar feadh tréimhse sular phill mé ar Mhachaire Rátha le, le cónaí ansin ach tharla go raibh duine sa teaghlach iontach tinn ag an am agus bhog mé ar ais ar le cineál cuidiú éigeandála I suppose a thabhairt don Teaghlach ar feadh tamaillín agus d'éirigh chuaigh rudaí in olcas actually so is maith an rud go ndeachaigh mé abhaile agus d'fhan mé trí mhí i Machaire thar an gheimhreadh sin. Bhí bhí bhí tubaiste measartha mór sláinte ag an ag an ball teaghlaigh seo ar an drochuair agus buíochas le Dia tá siad ag éirí níos fearr arís but chuir sé cuid mhór rudaí as ord i mo chuid pleananna dar ndóigh bhí na prioireachtaí ag athrú. Is do chuid meabhairshláinte. Bhí an meabhairshláinte actually iontach solid óir bhí mise ar bhealach mar nuair atá tú ag tabhairt aire do dhuine inseacht nuair atá tú ag prerogative. Yeah is dóiche gur. Go líonann sin rudaí. Ah yeah totally Yeah yeah. Buaileann sé cineál do instincts nó bun, bun, I don't know, níl an instinct agam i nGaeilge but sort of bun tarraingt? Yeah, tá sé cosúil le Bun tarraingt? Maslows eh.

Bhí an, bhí mé ag smaoineamh cuid mhór faoin stuff ab áil liom a dhéanamh agus bhí an cuma air gur chóir domh bheith in Éirinn ar feadh tamaill. Agus chuir tú isteach ar an phost sin. Yeah. Agus dúirt mé liom féin, sin post a bheadh suim agamsa a dhéanamh am inteacht. Agus bhí leadrán orm lá amháin thar an Nollaig agus níor scríobh mé i nGaeilge le dhá bhliain nó rud inteacht mar sin. Tamall fada ó scríobh mé i nGaeilge agus. Seachas na podcast descriptions. Agus má amharcann tú ar na cinn ar Spotify tchífidh tú cuid mhór, cuid mhór meancóga. Agus má amharcann tú, má amharcann tú ar mo chuid oibre le linn dó seo tchífidh tú níos mó meancóga. But eh no em Eh bhí eh, yeah just chonaic mé an post seo, shíl mé iontach suimiúil i gceantar a raibh mé, a chaith mé cuid mhór ama ann ó agus mé óg, eh ceantar a spreag sort of grá s'agam. Níl tú, níl tú ag déanamh agallamh don bpost anois, like come on! Cut that, no, carry on.

But eh em aye níl 'fhios agam ar fhreagair muid an cheist but Aye tharla. so rinn tusa rinn Well tusa sorry. an cur i láthair fosta. Aye bhuel chuir mé an chuir mé an iarratas an t-iarratas isteach ar mhaithe le rud inteacht a dhéanamh sa Ghaeilge agus an leaids mná Tá mná cuimhne agam cuimhne agam tusa ag rá liom ar an bhfón tá mé tá mé a dhéanamh seo ach níl mé ag iarraidh a rá le duine ar bith Yeah. go mbeidh mé á dhéanamh. Just don chraic like. Yeah. agus rinne mé iarracht iarratas maith a dhéanamh just ar mhaithe le rud inteacht a dhéanamh leis an teanga agus em d'fhill mé ar Thír na mBascach agus bhí mé ansin seachtain agus taobh istigh de sheachtain bhí fhios agam nach raibh mé ag fanacht insa phost sin ar bhí bhí mé ag iarraidh an post a fhágáil roimhe. agus bhí sé níos measa aríst na mothúcháin ar fad a bhí agam agus eh just tá a fhios agat nuair atá tú críochnaithe le áit agus le post Yeah yeah do you know mothaíonn tú é aye ó go háirithe i ndiaidh an sort of eispéiris a bhí agam sa bhaile em but eh thug mé thug mé mo mo litir Thug mé fógra do mo bhoss agus taobh istigh de chúpla lá fuair mé fuair mé ofráil le glacadh a bhí ann. Yeah, is cuimhin liom an tseachtain sin bhí tú ar ais linn, ní fhaca mé rud ar bith. Aye, agus ag an am céanna, cúpla lá ina dhiaidh sin, thug mo chara le fios domh go raibh sé ag dul a bheith ag pósadh i nGleann Cholm Cille fosta, so. Ó sin áit a bhfuil tú?

Aontas an Domhain agus ghlac mé leis you know agus yeah agus aye. Sin é, fear, fear Ghleann Cholm Cille tú anois. Fear na mbeann mór. Fear. Leis na caoirigh, leis na caoirigh amuigh! But, but tá sé, aye, tá sé, tá sé iomlán difriúil nach bhfuil an saol atá againn anois, like tá sé iontach aisteach. Tá sé, like bhí sé seachtainí agam gan teach cónaithe agam like. Ó, bhí sin millte, bhí tú ag taisteal siar is aniar. Bhí sin deacair. B&Bs. Is ní turas friggin gearr atá ann. Tá saol cruaidh ag duine i dTír Chonaill like. Jeez, sad. Déanann siad, is daoine maithe i dTír Chonaill, daoine maithe i dTír Chonaill, tá sé deacair. Go háirithe i Gaeltacht Thír Chonaill arís. But no, agus an rud fosta a dúirt tú faoin, faoin cineál, faoin aimsir agus gach rud ins an gheimhreadh like. Yeah. Agus chan an geimhreadh, chan geimhreadh a bhí ann nuair a bhog muid anseo ach mí. Bhuel tosaí mhí Feabhra but. Mí Feabhra. Agus mise tús mí Márta like but fiú like séú lá de mhí Mhárta is cuimhin liomsa an lá go maith ag tarraingt, ag tarraingt trasna an choirnéal sin d'you know go síos go Bun a' Clána go Caiseal. agus wow bhí sé fiáin yeah agus bhí mhothaigh sé iontach iargúlta agus bhí cineál imní orm an chéad rud orm just an mothúchán seo de bhí imní ormsa agus is dóigh na ceantracha seo fosta cha bhíonn an oiread sin daoine ann go dtí mí yeah Meitheamh yeah well that's it mí Bealtaine b'fhéidir ach Ní bhíonn an beocht ann go dtí anois. Bhí sé suimiúil, bhí mé ag dul tríd an an Bhun Bheag agus bhí mé ag rá ó sin bialann, sin café iontach deas agus ansin d'fhoghlaim mé go mbíonn siad druidte cuid mhaith den bhliain mar gheall ar an easpa turasóireacht. Rud céarna ar an oileán, ní bhíonn oscailte, anois tá cuid mhór rudaí oscailte achan lá den tseachtain ach ag an tús cha raibh. ach pub amháin, yeah. Tí Phil Bán, oscailte sé lá, seacht lá na seachtaine. Agus nuair atá siad ar fad oscailte agus gach rud ag dul, tá sé go hiontach, nach bhfuil? Ó, tá sé, tá sé galánta agus an beocht agus na, na daoine thart in áit agus. Agus tá an saol níos fearr do na daoine áitiúla. Agus chuala mé inniu go bhfuil dhá chéad tithe saoire ar an oileán. Wow. Dar a saol. Ach an chuid is mó, Ní strainséirí atá iontu ach daoine ón oileán a thóg tithe ansin ach cha raibh siad ábalta maireachtáil ar an oileán, cha raibh postanna ná rud ar bith mar sin so is daoine eagraithe iad, aye. Daoine, daoine, ní daoine, ní daoine as Sasana ná Meiriceá ná. Daoine ag teacht isteach, yeah, yeah, yeah. Ná níos measa arís Béal Feirste ag teacht isteach agus. Béal Feirste, the McCooeys, oh Jesus Christ A'mary. But.

Cé go bhfuil tithe mar sin a tábhachtach daofa go bhfuil spás ann do na daoine seo teacht ar ais Yeah. or ní bheadh, bheadh leath chuid de na daoine ar an oileán imithe do you know. Yeah. I imagine, you know, bunadh sin ó, ar shiúl pobal na n-oileán Yeah. I would, an mbeadh an ceart agam sin a rá? Bhuel, bheadh sé, bheadh siad i bhfad níos sásta da mbeadh na daoine seo sin ina gcónaí ar an oileán Lá na aimsire. bhliain uilig. Aye. Aye. Duitse go pearsanta.

Go bhfuil leis go Ó, níl muid ag iarraidh troid. Anois seo Conor. Like, tá a fhios agam nach bhfuil tú ag mothú go maith na laethanta seo. but Tá tú i measc cairde, alright? Ná lig don uisce beatha tú a athrú, alright? Seo eh, lemon barley water. Inis tú seo. An raibh lemon barley water agat agus tú óg? No. Bhí sé i gcónaí ag granny. Lemon barley water.

Abair seo liom, cad é mar a, cad é mar, mar a bhí an bogadh anseo nuair a, actually, fuair tú an teach? Nuair a fuair mé an teach? Umm, ó, ó shoin? Yeah, no, ag an tús, nuair a fuair tú an teach agus bhí tú ag socrú isteach ar an Bhuel, áit. fuair mé mo lámha ar an teach sort of seachtain nó coicís tar éis na Cásca, so deireadh mí. Bealtaine. Deireadh mhí Aibreáin, sorry. Agus an skipping liom bhí lear mór ag tarlú, bhí, bhí difir, bhí cruinnithe agus thart fán chontae in áiteacha difriúla bhí stuff ag tarlú sa bhaile go pearsanta. Bhí eh bainis ann, bhí just, bhí lear mór imeachtaí ann thar mí an chon agus I suppose Bhí grágáil ag Liam ag an am.

Go mba leor scilling. So, eh, ach cad é, cad é mar atá tú ag cur aithne ar an eh, ar an áit, mar Gleann Cholm Cille? Em, aye no bhí mé, bhí mé ar cúpla session traenála agus eh, níl mé ag dul go cúpla session traenála níos mó. Tá na cúpla session traenála sin críochnaithe domhsa. Em.

Achan bhliain ag an am chéanna is atá Comórtas Peil na Gaeltachta ann bíonn comórtas, bíonn dúshlán Árainn Mhór ar siúl. Ah yes. Bhí Liam ann dar ndóigh. So sin an rud atá ann, bíonn comórtas soccer ar an oileán, seachtar an taobh. Cé mhéad foirne a bhí ann, bhí like seacht, bhí sé, fhoireann déag ann, rud mar sin. Bhí ceathrar, grúpa de cheathrar, sé, sé, sé nó mar. Yep. Agus thug, thug muintir an oileáin cuireadh dúinn foireann a chur le chéile. So, Yeah. mar, mar atá 'fhios agaibh níl mórán sacair againn. So, chuir mise. Ah, bhuel, scoir mise cúl, gabh mo leithscéal. Chuir mise cuireadh go dtí cuid col ceathracha agus cairde de mo chuid agus fuair muid, fuair muid roinnt daoine sa deireadh. Yes. Agus bhí muid ag smaointiú, á, seo píosa craic, achan rud go maith. Sa, sa chéad cluiche chaill muid sé, sé a neamhní. Oh, in yeah. éadan foireann. As Sasain, no? As Sasain, aye. Agus bhí siad, bhí siad go maith. Bhí muid inne!

saol oíche Árainn Mhór. Bhuel an oíche bhuel Deireadh Seachtaine bhí sin bhí sé iontach maith ach bhí lear mór lear mór weirdos a theacht isteach ar an oileán like ón tír mhór tháinig lear mór weird weirdos isteach nár tháinig bhí lear mór troideanna ann bhí lear mór An raibh troideanna ann? bhí sure buaileadh an fear a Ó aye aye aye buaileadh fear lár sráide yeah.

Níl liom, ní haon go bhfuil sin ceart a bheith genuine sa ríl aici. Níor thuigim é sin. Tá sé cosúil le, cosúil le daoine, a mbuaileann tú le daoine ar bith sa Ghaeltacht go háirithe agus deireann tú á an bhfuil Gael, Gaelic agat agus tá siad iontach, iontach, fhios agam focal but tá siad ionta dearfá a rá go bhfuil Gaelic acu but sin an t-aon rud a deireann siad. Deireann siad i gcónaí oh tá trian Gaelic agam tá trian trian Gaelic agam go maith agus imint agus cuireann ceist ar bith eile orthu agus téann siad in New York duit mar sin an t-aon Gaelic b'fhéidir atá acu. Aye níor tharla sin dúinn but tharla Tharla sin dúinn ag an deireadh seo go le fear as Leitir Mhic a' Bhaird mar bhí mé ag labhairt leis agus chinn mé sé go bhfuil

Bhí sé, go dtí an deireadh an tsaoil a raibh sé sásta. Ní hé go raibh sé sásta agus é. Bhí sé san amhrán, was he? San amhrán. Go dtí deireadh an amhráin nuair atá sé ag ag maíomh nach bhfuil sé ag rá nár phós mé nuair a bhí mé óg. Exactly. Yeah. Sin an teachtaireacht. But ag an am bhí sé go hiomlán sásta go raibh sé ag snámh leis na cailíní.

ionta maith. Coirnéal Gaeilge is back again agus tá tá leaba Caithfidh mé a rá go bhfuil agus beidh na héisteoirí go bhfuil do chuid Gaeilge i bhfad níos glice ná mar a bhí i rith na podchraoltaí níos fuckin hell a fhad roimhe seo bhí tú lán le Béarla achan achan darna Bhí sé achan go darna holc focal bhí sé bhí sé go holc Béarla nó Béarlachas bhí sé go holc so bhí sé faigheann muid inniu roughly trí éisteoirí ar gach clár agus éistimse le ceann acu, éisteann Conan le ceann acu agus éisteann Blaine Glass le ceann eile. Joe O'Loughlin fosta, no? But YouTube, yeah, yeah, sílim gur féidir YouTube, but aye, no, bhuel bad, go holc.

Níos fearr, faraor, faraor, like better, faraor, come on, but no, I'm a, drochnós atá ann, but tá sé, sin mar a bhí sé i gcónaí agamsa agus mé ag fás aníos leis an Ghaeilge, bhí mé i gcónaí ag úsáid an dá teanga, yeah, bhíodh m'athair i gcónaí ag cáineadh sin agus eh, bheith ins Agus an eh, ceart ar fad aige. Aye ach ag an am céarna just tá mé tá mé just chomh maith ag an teangacha i gcónaí chomh comfortable I know in De réir though níos mó teangacha feiceann tusa nach mbíonn tusa just like ag ag ag athrú ó teanga amháin go teanga eile like tá mé anois ar mo ar mo séú teanga bhíonn na rudaí fite fuaite le chéile in amanna. Your first one's bullshit, your second one is narcissism Caith ba! No but i ndáiríre, idir an Spáinnis, an Ghaeilge agus an Béarla, an, an, ar dtús, b'fhéidir nach dtarlaíonn sé go dtí go bhfuil tú níos sine. No, no, tarlaíonn sé go dtí pointe. Aye. Go háirid agus tú ag foghlaim. Agus b'fhéidir mar gheall gur fhoghlaim tú an Ghaeilge, caithfidh tusa bheith ag smaointiú go mbeidh tú ag caint sa nGaeilge fosta, whereas tá an Béarla agus an Ghaeilge in eadar a. Tá sé cosúil le switch, tá mise ar mode ceann acu agus tá sé greannmhar. Níl sé cosúil le sin domhsa, no. Tá sé greannmhar má má deirim abairt Gaeilge i lár i lár má deirim focal Gaeilge i lár abairt Béarla nó abairt Spáinnise, flickeann an switch agus tá mé ag labhairt, tá mé ag labhairt an teanga sin, má tá mé ag rá español i nGaeilge, ansin thosaigh mé a rá i Spáinnis, bhfuil 's agat? Yes, thig leis rudaí mar sin, nó fiú just ag caint faoi rudaí a, a you know, word association, you know, leis an tír sin nó leis an teanga sin nó an cultúr sin, yeah. Agus

Yes. Ní thugann tusa íde béil dúinn ná. Tá mé iontach deas agus. Bheith giota beag níos deise. Do you mean níos dóighiúla nó níos deise mar dhuine? No níos deise mar níos cineálta níos mó. That noise is Cén bomaite atá déanta agam? Déarfainn go leor. Cé mhéad atá fágtha? Ó, 38. Aye, ok, ok. Eh. That noise, an, an fuaim sin, sin eh easaontas. Easaontas. Sin easaontas. Easaontas na hEorpa. Easaontas. Easaontas na hEorpa. Cad é. OK, idir, idir, idir an pod, an sraith deireanach agus an sraith, tús na sraithe seo, cad é a tharla ins an domhan? Brexit? Tá an Ríocht Aontaithe críochnaithe leat. Yeah, yeah, yeah. Chonaic mé físeán ar maidin. Tá's agam, tá's agam go mbíonn daoine ón taobh dheis ag, ag caitheamh anuas ar Joe Biden ach chonaic mé físeán ar maidin, eisean ag labhairt ar, ag, ag labhairt agus chuir duine inteacht ceist faoi Putin agus dúirt seisean eh you know I I think Putin's losing the war in Iraq agus seisean ag gabháil in éadan Trump beirt beirt eh cén focal a chuirfeá orthu amadán nó gealt. Cromwellians a chuirimse orthu but anyway eh darna rud yeah yeah sa deireadh ar ais ag an bar aríst.

Brexit, an Ríocht Aontaithe, Doire, rud ar bith eile atá ann inár saol. Mmm. Labhair tú go leor faoi mo, faoi chúrsaí grá i mo shaol agus that's just not, stone lifting! Cloch neart! Cloch neart. Cloch neart. Cad é, cad é, inis don, don, don lucht éist, éisteachtóirí, Blaine Glass, inis do. Tá's acu cheana féin? Eh, an rud atá muid ag iarraidh. Feel free to ring up. So, munar éist tú le podchraoladh Blindboy, rinneadh agallamh leis an fhear seo a dhéanann, a thógann cloch nirt atá, a bhfuil clú agus cáil orthu agus. Cén, cén Béarla a chuirfeá ar cloch nirt a bheadh aitheanta go leor do na, don éisteoir? Cén, an bhfuil focal ann, atá in úsáid ag daoine go coitianta. like ar Li- Yes like stone lifting aye sin an rud a chuirfeá air. Yeah yeah yeah. So. Cloch nirt a chonaic mise. No sin an, sin an seanfhocal yeah Aye. sin no sin an agus sin an rud a úsáideann siad Yeah. But cad é cad é atá ag tarlú le cloch nirt? So tá seisean ag ag fáil amach na scéaltaí agus ansin ag dul thart agus á dtógáil? Yes. agus ansin tá daoine ag ráit leis faoi rudaí eile. Yep. Agus beidh amach anseo comórtas againn sa Phíobán. Mhm. Oh ok. Yes. Agus cloch nirt sa Phíobán á tógáil agus tá Liam i mbun traenála anois. Thóg mise dhá chloch ón abhainn. suas go dtí, suas go dtí an teach. Tá abhainn bheag. Táimid ag dul special beag a dhéanamh, táimid ag dul agallamh beag a dhéanamh thart fán abhainn agus thart fá na carraigeacha. Tá Conan ag dul cineál taispeantas de aclaíochtaí a dtig leat a dhéanamh leis na clochanna nirt seo. But tá rud eile ann, rud iontach mór. Chaill Conan a chuid gruaige. Oh yeah, le déanaí. Tá brón an domhain ormsa. Yeah, chaill mé mo chuid gruaige, chaill mé mo, mo cumhacht. Ehm. Yes man, chaill tú do chumhacht. Chaill mé mo chumhacht. An mbíonn sé níos furasta duit a dhul amach chun na clubanna agus chun na tithe tábhairne gan daoine, Tá, tá. idir fir agus mná ag teacht Yeah. suas agus Sin, bhí, sin an, trying to have their wiley ways with you? sin an chúis

Mo ghal, I suppose níor thug mé faoi deara you know, you know, the state of my existence is do you know, unbeknownst to me. Agus leis an bombshell sin, fágfaidh muid é don tseachtain. Á ná, bhí rud amháin eile a bhí mé ag iarraidh a rá. Cad é sin? Bhuel, bhí ceist agam, an mbeidh deis, an, an mbeidh, an mbeidh, an bhfuil deis ar bith ann, nó seans ar bith ann, go dtiocfaidh an folt ar ais? Ní shílim. Is it in the pa- is it in Na, the, is na, it na. in the, no! Ní shílim go dtiocfaidh an grágan gruaige ar ais. Na. Tá sé, bhí mé ag iarraidh é a dhéanamh uair amháin i mo shaol. Rinn mé é. Ciao. Adios. There are eh certain, certain perks to being the sidekick of the guy with long hair, do you know, agus tá mise ag cailleadh amach ar na perks sin ar fad. Tá's agam, tá's agam go maith. Ag cailleadh amach anocht Roarty's agus John Eoinín's agus. Ní bheimid ag dul go na tithe tábhairne anocht. Tá fadhb ag Conal leis an ólachán mar a chonaic sibh.

Sin é. Slán a chairde.